min ye fanga ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ sogɛli kokala mayiga sodi k'a dɔn kunnafoni cayara i k'a dɔn min kɔni jɛlen don ni maa bɛ se ka kala turu o kan i k'a dɔn farigan b'a la sodi k'a dɔn farigan ye wajibi ye min n'o fɔra sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔw kɔni y'a ɲini i k'a dɔn a k'i lafiya bɔ sodi k'a dɔn lafiya bɔ in kuma cayara mm. maaw ye kuma caman bana mi i k'a dɔn hasidiya kuma ni juguya mm, kuma mm, hali n'o y'a sɔrɔ jɔn sudi k'a dɔn ayiwa premier minisiri a man kɛnɛ jɔn sudi k'a dɔn dunun fɔ n'o balafɔ kun o kun dɔ fa don dɔ mɔkɛ don dɔ cɛ don dɔ balima don jɔn sudi k'a dɔn maa kana nisɔndiya ni maa ka degun ye sabula bana ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta ye dɔgɔtɔrɔ sogɛli kokala mayiga kalo tan ani kɔ a bɛ faso baara la i k'a dɔn lafiya bɔda tɛ yen Tiɲɛ. su man di tile man di Man di. kuma Ɔhɔ. taama Ah. jɔn sudi k'a dɔn mali kɔnɔ ni mali kɔkan Nations Unies na. Dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga a ye baara min kɛ si min b'a la Ɔhɔ. jɔn sudi k'a dɔn wajibi farikolo a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ Sikei. sɛbɛnnikɛla ko min bɛ sen na Ɔhɔ. i k'a dɔn kuma minnu bara ka fɔ Mm. dɔw yɛrɛ taara kuma jugu fɔ ko avc Ee! jɔn sudi k'a dɔn ala m'an kisira Ami. sɛbɛnnikɛla ko o ye bana ye min bɛ bali ka cun hadamaden kan, o ma ɲi dɛ, bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa farikolo sɛgɛn an'a gɛlɛya de kofɔ, tiɲɛ, nka min kɔni jɛlen don, ɔhɔ, fama kɛlen don k'a ye, ɔhɔ, Jɔni Sori k'a dɔn fama kɛlen don k'a ye min kɛ o bɛ sigasigana don maa caman na, tiɲɛ, ɔ o n'a ta bɛɛ, ɔhɔ, Jɔni Sori k'a dɔn ayiwa a kɛrɛfɛmaw, un, minnu yɛrɛ b'a kalama kosɛbɛ olu ko a bɛ lafiya bɔ de la, awɔ, lafiya bɔ in kɔni, ɔhɔ, Jɔni Sori k'a dɔn o bɛ se ka kɛ kuma koloma ye, unhun, dɔw yɛrɛ ko waati kɛra, ɔhɔ. a na bɔ ka taa turki Ayi. min kɔni ye furaw ye Mhm. jɔni sodi k'a dɔn o ka k'a la Nkalon. ɔ ni ayiwa pre- premier minisiri n'a kɛra k'a fɔ min kɔni ye sɛgɛn bi farikolo la Ɔhɔ. jamana baara ti jɔ fiyewu Aha. o tuma an bɛ don min na ko bi maa caman ka hakilina na Ɔhɔ. ani miiriw la gouvernement yɛrɛ sigilen bɛ min kan Mm. ni nin tɛ yen don min nin b'o ka baara kɛ Awɔ. an bɛ don min na ko bi Bi. premier minisiriya baara Ɔhɔ. u kɛlen bɛ k'a kalifa minisiri de la défense Ɔhɔ. des anciens combattants min ye kolonɛli sajɔ kamara ye jɔn sudi k'a dɔn ale de bara ka premier minisiriya jɔyɔrɔ fa bi pasa sɛbɛnnikɛla ko a ko gouvernement a ko wulikajɔ minnu kɛra kɔsa in na ni dunanba dɔ nana jamana kɔnɔ premier minisiriya jɔyɔrɔ a kalifara maa min ma o kɛra minisiri ye ayiwa min bɛ sariya kunna sabula sajɔ kamara kun ti yan ale tun taama na jɔn sodi k'a dɔn fanga bɛ fofo ɲɔgɔn kɔ nin cogo in na jamana bɛ jɔ nin cogo in na ni nin tɛ yen don min e bɛ jɔ nin jɔyɔrɔ la Awɔ. ni nin tɛ yen e bɛ jɔ o jɔyɔrɔ la Unhun. sɛbɛnnikɛla ko Mm. kolonɛli sajɔ ayiwa kamara Kamara. i k'a dɔn ayiwa ale tun bɛ mɔsuku jamana na Tiɲɛ. o de la Ɔhɔ. min ye minisiri de la justice ye i k'a dɔn o bilala ale fana nɔ na Awɔ. nin bɛɛ lajɛlen bɛ premier minisiri sogɛli kokala mayiga Ɔhɔ. i k'a dɔn denmisɛn tɛ Tiɲɛ. sabula ayiwa min kɔni ye si ye a kɔrɔbara a janfara sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wulikajɔ caman bɛ yen farikolo tɛ sɔn o ma bilen nka a mana tigɛ da o da dala kuma jugu minnu bara ka fɔ ɲɔni sodi k'a dɔn maa ŋaniya jugu dɔw ka hakilina y'o ye u da jala nin da la nin ka k'a la u da bɛ jala bɛ jala de la ɲɔni sodi k'a dɔn Sogɛli Kokala Mayiga a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min a kɔrɔtɔlen don i k'a dɔn jamana ka baara ani jamana ka wulikajɔ a bɛ se k'a dafa cogo min na sabula a yɛrɛ bɛ to ka muruti maaw bolo n bɛ taa n ka baara ka bara nka min ye somaw ye ni baarakɛɲɔgɔn ni dɔgɔtɔrɔw olu turunen don a kan i tɛ wuli koyi i k'a dɔn nin baara in ye si baara de i mana wuli kuma o kuma i ka baara bɛ ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvel horizon kɔnɔ ɲɛdankura yiri saba bɛ yen bɔ gɔlɔbɛ ani jun u k'o saba tobi ka d'a ma repos sɛgɛn in b'a farikolo bila sa ale de ka ɲi maakɔrɔ ma kosɛbɛ olu saba ka ɲi dɛ o ka ɲi bɔ
gɔlɔbɛ ani jun nin fɛn saba ka ɲi maa ma dɛ o ka ɲi maa ma nka fura min jiri min mana bɔ e da an t'o kɛ diɲɛ na
e ko mun kɛra ne ye bamananden de ye n bɛ kungo dɔn n b'a dɔn kɛ nka i ye jiri saba min weele filɛ nin ninnu ɲaami ɲɔgɔn na o bɛ na ni balaw de ye e m'a dɔn e tere ka jugu e ni politigi maa bɛɛ kelen a tɛ min a tɛ d'a ma
ayisa komi tirikita ko kuma b'u da Nko an ni di- bana bi ba basabuguya an di ka ne jiri bɛnkɛ fɛ. filɛ ye soribilen a bɛ jiri dɔn wala n'a ye daga don premier ministre ye a bɛ wuli k'i jɔ i ye sisan jiri minnu fɔ Ah.
jiri ɲumanba Ɔhɔ. nka nin jiri saba ɲaaminen ɲɔgɔn Ɲɔgɔn na na. a bɛ na ni balaw de ye an t'a fɛ i bolo don daba tuma na ne bɛ n tɛgɛ don Naam. nin bɔnni sɛbɛn ye an ko min ma le fondement Naam. Masiriba n'o ye Be Kɔnɛ ye Ahan. nin y'a ka sɛbɛn ye Kɔnɛ ko mun? Be Kɔnɛ ko An. a ko fɛn min ye sɛbɛn bɛ n ka foroko ma Hali. ni jiriw m'a dɔn waa b'a dɔn Mhm. mali kununko ani bi mali Kelen tɛ. kelen tɛ Est-ce que- jamanakuntigi Mm. n'o ye minyankaw ka nin den sɛbɛ in ye Mhm. kolonɛli asimi goyita Ahan. a ye premier ministre bila o ka kunnafo- kunnafoni di Mhm. min n'a wulikajɔ an'a cɛsiri Mhm. a dira ministre des affaires étrangères ma ka diɲɛ maa ladɔnniya Mhm. Nations Unies Naam. Mali taara a ta da bɔgɔ jeninen kan Nations Unies ɲɛkɔrɔ Ee. Faransi yɛrɛ de weelelen bɛ jɔnnasigi la Mhm. jɔni tun b'a da la k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ sabula kununko Mali faamaw tun bɛ siran Faransi ɲɛ Ahan. u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ kabakaba Ahan. hali an ka ministre des affaires étrangères Mm. o min sigilen ani an ka ambassadeur min sigilen bɛ Faransi Mm. o kun ye Faransi tɛgɛli waati la u ka sɔrɔdasiw ka fili dɔ la Mhm. o nɔbilen la Mm. Mali Mm. a faamaw donnama kama a ye minisiri ci mm. ka taa yafa deli faransi fɛ mm-hmm. avion min dara ni ministre des affaires étrangères ye mm-hmm. u ye ambassadeur ka koso ni kasa bɛɛ k'o kɔnɔ u nana a fili Senu yan mm-hmm. a t'a fila wɛrɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko mm. siran de tun bi kɛ faransi ɲɛ maa si ja kun ti jɔ mali faama na min bɛ se ka hali faransi tɛgɛruma kuma fɔ janko ka t'i jɔ diɲɛ seleke naani bunɛkun kan ka nin ɲɔgɔn ko kumaba fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ɲɔgɔnna tɛ n badenw na o ye tiɲɛ ye ah. nka ɲɔgɔnna tɛ muso wɛrɛ denw na nkalon b'i da mhm. fɛn min ye miyanka kɛ sarama ye mm. kolonɛli asimi goyita mm. a ye tabali gosi gon ah. faransi bɛ wale jugu min na an ka jamana kɔnɔ ah. a ko fu ka siri a dan na eh, i ka kuma in jɛngɛnnen don dɛ miyanka kɛ sarama maa cɛ ka jugu asimi ya ee eh, maa cɛ cɛ ɲi tɛ dɛ o kelen kɔni non tu le connais pas
dasi ninnu de kɛlen bɛ k'a cɛ jugu, n'a y'o ah, di don min voilà c'est un charmant garçon bon a ka dasi in bɔ yen dasi in kɔni kɛlen bɛ k'a lahara juguya ko e b'a fɛ k'a fɔ ko madame la première dame Lala Diallo ko a ye mɔgɔ cɛjugu choisi wa méfie toi hein
non c'est ce que c'est c'est toi qui le dis ne ma muso tɔgɔ fɔ yan madame la première dame Lala Diallo ne y'an ka ko duman tiɲɛ u sinna ka asimi sinna ka kale dan anw ɲɛ ten hmm. première dame y'a kasi k'o fosi ka da kɛrɛfɛ miyanka kɛ cɛjugu ye awɔ nam ne m'a fɔ a cɛ ka ɲi ne ko sarama
nam ne fana m'a fɔ a cɛ ka ɲi dɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko miyanka kɛ sarama hmm. kolonɛli asimi goyita a ye yamaruya di ministre des affaires étrangères ma hmm. sɛbɛnni kɛ mali tɔgɔ la i k'a ci nations unies diɲɛ yɛrɛ fɛrɛba kan n'i ka faransi jalaki sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ministre des affaires étrangères Ablaye Diop unhun, ale kɔrɔtɔlen de kɔrɔlen mm. sabula Mali ko yɛrɛ ale ba a b'ale dusu la kosɛbɛ mm-hmm. a nana sɛbɛnni kɛ a ye mun fɔ sɛbɛnni min n'o bɛnna faransi yɛrɛ taa don ma mm-hmm. don min faransi y'a kɔ a y'a ka minɛnw cɛ mm. o don kelen bɛ mali ye plainte don a nɔfɛ nations unis na mm-hmm. u ko mm. jalaki binnen bɛ faransi nɔfɛ kabi waati min ni faransi gwɛnna accord de défense farala k'o fili mali sariyaw sɔsɔli ka mali dugukolo pan u ko min ma violation siɲɛ bi duuru faransi minɛna o de la an b'u bɛ mun nɔfɛ hali bi u b'an yɛrɛbakun de kɔsɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko a k'o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bɔ kɛra kibaruya minnu kalama o de ye espionnage k'an bagabaga k'an nasiran k'u dɛn finɛtiri fɛ k'an ka kunnafoniw salo k'a di juguw ma min bɛ se k'a to olu ka se sɔrɔ an kan ko faransi y'o walew kɛ kabi fɛn min ye barikani ye ale gɛnni ko kuma o daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o waleya ninnu kɔlɔsira fɛn min ye mali faamaw fɛ mm. a ko awirilikalo tile mugan mm. san 2022 doroni dɔ a k'o de panna mali dugukolo kunna yɔrɔ min bɛ yen n'o ye gosi ye mm. a bi sɔrɔdasiw bagabaga a bi laban ka filimeli kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Mm. o dugusɛjɛ mm. fɛn min kɔni ye faransi ye mm. u nana maa dɔw kɔni su don ka bila cɛncɛn kan mm-hmm. ka ja jugu fili k'a f'u b'o nkalon da mali la mm-hmm. a k'o ye sariya sɔsɔ dɔ ye mm-hmm. o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen awirilikalo tile mugan ani kelen o dugusɛjɛ patrouille dɔ n'o ye armée ka patrouille ye o taatɔ u ka convoi la gosi faransi ka avion belebeleba dɔ ye ko min ma mirage 2000 u y'o pan mali sɔrɔdasiw kunna o bi to ka fiɲɛ tigɛ vun van ka mali sɔrɔdasiw jatigɛ k'i fiyɛ ka da u kan a k'o ye sariya sɔsɔ dɔ ye sabu o wulila ka pan mali sɔrɔdasiw kunna mali ma jɛn n'a ye yamaruya t'u bolo yamaruya t'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen awirilikalo tile tan ani duuru fɛn min ye mali ka avion belebeleba min bɛ sɔrɔdasiw ta o ko min ma casa 295 armée de l'air ta don o wulilen k'a fɔ a bɛ minɛnw da ka taa yɔrɔ dɔ la kaja gaja fɛn min ye faransi ye barikani sina ka avion dɔ wuli ten mm. ka sin ka n'o ɲɛkɔrɔma tigɛ ten fiyewu ka tila k'a munumunu tugun fiyewu fiyewu k'o lamunumunu maaw b'a kɔnɔ sɔrɔsiw b'a kɔnɔ i y'a ye nin tɛ dalakɔrɔbɔli yɛrɛ wa awɔ ayi nin ye ka avion bolila de ja tigɛ awɔ cɛ ma frein minɛ a eh, eh, frein bɛ avion na ee ne kun ne bɛ frein minɛ e seguka yɛrɛ de frein bɛ avion na e ala gazi de bɛ avion na le gaz Ee bɔnda n'a ye frein da sa la poussière bɛ wuli sanfɛ awɔ kɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra mali y'i bolo kuru o la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ avion in kun bɛ mali bolo sɔrɔsiw b'a kɔnɔ ani taji ani kɛlɛkɛminɛnw u bɛ taa jigin yɔrɔ dɔ la u bɛ wuli u bɛ taa yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔsiw ravitailler a ko hali arajo min ni avion ni avion bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o la fɛn min ye faransi ka avion ye u y'u ka arajo fa mali avion kuman'u fɛ ka dɛsɛ a ye bɔ an ɲɛ u ma kuma sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen utukalo tile wɔɔrɔ san 2022 barikani ko a ko fɛn min ye dugu min bɛ n'o bɛ gundam n'o ye talatayi ye k'olu ye wulikajɔ kɛ ka taa terrorisiw bunde yen i kɔrɔ han utukalo tile wɔɔrɔ faransi gɛnnen kɔfɛ o bɛ se ka kɛ cogo di U ka maa lamɔnenw don sɛbɛnnikɛla ko a ko bon n'i y'a ta k'a lajɛ mhm. nin bɛɛ kɛra mali faamaw ma ɲininka mm. a ko o tuma mm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ta wutukalo tile wɔɔrɔ la mhm. ka taa bila tile wolonwula la mhm. trois heures trente waati faransi helikɔpitɛri dɔ bɛ yen kungokolo dɔ bɛ yen u ko min ma urugisi kungokolo a nana maa dɔw jigin kungokolo kɔnɔ mm. fɛn min ye minɛn dɔw ye k'o jigin yɔrɔ min bɛ yen n'o ye lɛrinɛb ani aratɛmu ye o kungokolo kɔnɔna na gundam tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na fɛn min ye mali patrouille ye olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'a ye banbaanci juguba fila bɛ yen u ko min ma ibrahima ag baba o ye abu taha ka maa kolo gɛlɛn ye émir de tɔnbɔkutu u y'o ta ka o maa fila ta ka taa n'o yɔrɔ dɔ la maa kɔni ma taafan dɔn o la utukalo tile seegin kilo bi saba ni wolonwula tesiti kɛlɛ kɔfɛ renfort ba de nana ka na fɛn min ye terrorisiw ye ka n'u dɛmɛ avion belebeleba min bɛ yen u ko min ma chinook o nana jigin tesiti kɛrɛfɛ gɔdɔn Sɔrɔdasi ni mercenaires camanba de b'a kɔnɔ Ii, ka fara ii, terrorisiw ii, kan ni ka ii. tesiti k'a bunte Ahan. Mali armée u bɔr'o fana kalama Mhm. Sɛbɛnnikɛla Naam, ko naam. a ko nin n'a ɲɔgɔnnaw U ye dɔ ko kɛ. camanba de bi kɛ Mhm. Faransi fɛ Mm. o tuma Nations Unies maaw k'a da u ɲɛkɔrɔ Mhm. Faransi ye nin ni nin de kɛ Mm. Nations Unies ɲɛmaaya bɛ Chinois de bolo an bɛ don min na i ko bi Ah. Mali jigi dalen bɛ Chine ni irisi kan farasi ye wale min kɛ hali n'a y'a sɔrɔ kɔsɔnden de segte mamudu pɛman don n'o ye jɔyɔrɔbatigi a ka weele sariya minnu sɔsɔra n'o ye naonc sariya ye ko min ma rezolisi trantura katɔ sariya naonc min taara diina sɔni katɔz o ka lajɛ tɛmɛn kɔfɛ ka bɔ yen jamana o jamana jamana ni ɲɔgɔn kɛ i la i bɛ se k'i yɛrɛ de k'o de ma jitimu defa fo ka kanga da farasi ye a ko n'a ye farasi abuɔn ye sen a b'a laj fura tɛ min na o y'o de ye o ale b'o de kɛ u ka drone o avion n'a panna an ka jamana kunna k'a so a ɲɔɲɔ
n'o kɛra o tɛna gɛrɛ wuli an fɛ yan irisi bɛ yen putin bɛ yen an kɔ sɛmɛnen don putin na faransi bɛ putin dɔn diɲɛ bɛɛ ye o b'a dɔn Naamu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mali kɔni sigilen bɛ ka Nations Unies lajɛ an bɛ don min na ko bi asimi kali k'a don faransi avion o avion nin lɛtiri kɔfɛ n'u panna mali territoire kan avion de chasse kura minnu nana n'o ye L trente-neuf ye ani MiG vingt-cinq Sukhoi vingt-cinq a b'u ci u nɔfɛ payi
kojugu tɛ bɔ dugu la gansan koyi naamu kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Le Fondement kɔnɔ B kone ale de y'a sɛbɛn jɔnni sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka malilɛnden fana jɔnni sedu i k'a dɔn cɛkisɛya mana maa min bila boli la n'i m'i jɔ k'i kɔfilɛ a laban kɛra fugariya ye min ye abulayi jara nin y'a ka fasiri ye jɔnni sedu i k'a dɔn ah bon maa ti jɛ ka koya bɛɛ ye min ye wulikajɔ ni a jateminɛ ye usumani sonko usumani sonko i k'a dɔn kɛlɛ tɛgɛrɛ don sɛnɛgalikaw fɛ yen wara daba ngana don jɔnni sedu a ko min ye mali ka ni bamananjan wale in ye nin ka kan ka dilan k'a ban yɔrɔnin kelen nin kɛra ka da sɛnɛgalikaw ka masakɛ maki sal o ye nani min kɛ a ko hatɛ mm. maa tɛ se fɛn min na kan'i kɔ a da la maki sal mm. i k'a dɔn a nana dumuni tilefana kelen dun mali la ka segin kuma minnu bɔra a da a ko mali kana sɔn abada da ka sunɔgɔ walima nin kuma ninnu k'a hakili lasuya asimi goyita a ye baara min daminɛ farafinna mm. ni ka farafindenw ɲɛ yɛlɛ a ye wulikajɔ min daminɛ farafinna ni ka farafinnadenw ja gɛlɛya asimi goyita i k'a dɔn olu dalen don a la bi u dalen don a la sini sabula min ye camancɛ fanga ye o daminɛ furadama ka n'a bila bi la asimi goyita y'i kali k'a siɲɛ fɔɔn fɔ la a b'a la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka taa sɛbɛkɔrɔkun o de y'a to olu yɛrɛ dalen don a la kabini bi tɛ a ko yalima i m'a ye masakɛ wɛrɛw bɛ na bi a ni ka na dɔnkili da ye ni ka a tulokɔrɔ dumanw fɔ a min ye ale usumani sɔnko ye a ko ale jiginnen don a la ale dalen don a la ko ala ka maafa mali kɛlɛ in ka kan ka ban n'ale kɔni ye fanga sɔrɔ don o don o tɛ mɛɛn koyi san fila ɲinan kɔfɛ ale bɛna kɛ senegali perezidan ye jɔn sedu i k'a dɔn senegali sɔrɔdasi o sɔrɔdasi bɛ yen a b'a bɛɛ cɛ ka na mali dɛmɛ i k'a dɔn terɔrisi ko ka ban a ko kuma min ye asimi goyita ye a b'a fɔ a ye a k'i janto a yɛrɛ la i k'a dɔn maa minnu bɛ taa ka segin la mali kɔnɔ jɔn sedu i k'a dɔn ayiwa maa kalalamaw tɛ u bɔra ka kuma minnu fɔ nin bɛɛ lajɛlen malidenw ka se ka da ka sun a ko k'i bɔ a la mm. n'i ye jateminɛ kɛ mali ni senegali de ye fa kelen ba kelen ye a ko sabula wulikajɔ ni jateminɛw na ah. manden mm. bɛnkan minnu kɛra manden jɔn sedu o kelen de kɛra senegali jamana na cɛ min n'u k'a ma ko cɔrɔnɔ soleman bal i k'a dɔn o ye futaka ye futakɛ min ye kɛlɛ kɛ ni diinɛ ye ka adamaden damakɛɲɛ ni ka maanifin bila kun kelenna kelen na a ko ale cɔrɔnɔ soleman bal Solomani Bal o tɔgɔ bɛ tariku la cogo min Senegal i k'a dɔn Mali fana b'o cogo kelen la a ko Futaka Torodo Fula Jɔn Sedu i k'a dɔn kabini bi tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan Mali ani Senegal k'a kɛ jamana kelen ye sabula wulikajɔw ni jateminɛw na an bɛ kan kelen fɔ an bɛ dumuni kelen kɛ Jɔn Sedu i k'a dɔn taafew ye kelen ye min ye nin dankɔrɔba in ye a ye Mali tanu. a ye asimi goyita tanu a ye mali faama sɛbɛkɔrɔ tanu jɔn sedu i k'a dɔn don kelen da kelen olu ma tigɛ mali la olu dalen don a la k'a fɔ min dabɔlen filɛ asimi fɛ wa a b'a laban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la i jɔ dɔɔnin nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ kafo jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye
misitigiw bɛ ɲɔgɔn fana ni tura ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la piyɔsi pasiriba n'o ye bdw ye nin ye ale ka sɛbɛn ye a ko a ko a ko fɛn min ye sɛndikaw ani'u ka minisiri ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ wililen bɛ k'a jɔ untm a kalikan don fɔ minisiri n'o ye awa pɔli jalo ye a k'a gɛn k'a sen bɔ minisiriya la sabula baara min bolo dalen bɛ yakuba katile fɛ politiki kɛlɛ don ani sɛndika kɛlɛ ɲaaminen don ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko dekɛrɛ dɔw tara minisiri fɛ k'o sababuya kɛ sɛndika dɔw bɛ yen n'o ye sanfɛ kalanso sɛndikaw ye olu ka erebandikasɔn don min ni jamana ko a bɛna waleya sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye desizɔn ye a nana bala mm. k'a sababuya kɛ anbarigo ye mm. fɛn min ye cnt ye ale yɛrɛ nan'i da don kuma in na jɛkulu kuraw ni wulikajɔ minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to bidijɛ kura ka basigi maa ninnu ka ko bɛ se ka ta ba la cogo min na mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko o dekɛrɛ min n'o tara minisiri fɛ mm-hmm. o dekɛrɛ in kɔni ma bɛn untm ma mm-hmm. sabula ale ko politiki baara de ye nin ye mm. sabula primature n'o ye premier minisiri ka baarakɛyɔrɔ ye o ka chef de directeur de cabinet k'o ye lɛtiri ci minisiri ma k'a fɔ a ka maa ninnu da teliyala baara la Yakuba Katile ko politikimaw don wa premier minisiri nagakɔrɔmaw don o tuma ale bɛ wuli ka jɔn min ɲini Naam. maa ninnu dacogo sariya sɔsɔba de b'a la Awɔ. sabula a fɔra n'i bɛ ta jamana ka fonction publique la Awɔ. fo a k'a sɔrɔ e ye jamana ka baarakɛla ye Awɔ. min ye contractuel ye jamana b'i sara maa minnu dara k'u bila baara in na u tun bɛ sara cakɛda minnu fɛ mm-hmm. jamana cakɛdaw don nka jamana wagande tun t'u sara bidijɛ autonome n'o ye cakɛdaw yɛrɛ bidijɛ ye o de tun b'u sara o tuma u donni fonction publique la mm. o man kan mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko o lɛtiri min n'o cira mm. fɛn min ye yakuba katile fɛ mm. minisiri fana y'o jaabi ah. k'a fɔ fɛn min ye kalansira a b'o di yakuba katile ma kun ni kun min y'a bila la majɛ ani fili minnu bɛ yakuba katile ka lɛtiri kɔnɔ ni k'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri kɛlen k'o kɛ dɛ yakuba katile kɛlɛ nege bɛ maa min na kɔrɔlen o janko n'i y'o ta o kɔli ma a labanna ka lɛtiri kura kɛ tuguni k'o ci minisiri ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye lɛtiriw ka kɛlɛ o de bɛ senna SNESUP yɛrɛ ye lɛtiri kɛ k'o ci maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ ena la nouvelle ena o kalanden minnu bɛ ni olu da bɛ kuma in fana na olu ye lɛtiri ci Mm. bɔlɔlɔ sanfɛla bɛɛ kɛmɛ lɛtiri an bɛ don min na ko bi ko in gɛlɛyalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga lawuli n'ala ma ja kɛ UNTM tɔɔrɔlen don gouvernement sigi cogo la mm-hmm. premier ministre ye baara min kɛ mm-hmm. k'a nagakɔrɔmaw sigi mm. k'a ka sɛndikaw olu soronadon mm. k'u gwɛrɛ a la ni ka UNTM sɛndika ɲɛbɔ fɛn bɛɛ la mm-hmm. o kɔni dimiba de bɛ yakuba katile la hali CNT a fɔra maa mugan ni wɔɔrɔ kura min fara a kan a fɔra UNTM ka maa k'u t'a fɛ mm, sɛbɛnnikɛla mm. ko an bɛ don min na ko bi u diminen bɛ fo ka taa fɔ ko a to ten n'ala ma ja kɛ u bɛna gɛrɛbu kura kɛ eh, u ye min eh, ɲɔgɔnna kɛ eh. Moctar Ouane na dɛ u b'o ɲɔgɔnna de kɛ nin gouvernement in na ayi u ka sabali ɛ on s'en fout ee ɛ on s'en fout de qui on s'en fout de gouvernement syndicat wayi

le gouvernement ne ko l'assemblée nationale ne ko ah.
ni aw ye eh, gɛrɛbu kɛ sisan o ah. a tɛ digi asimu na wa ayi ah. eh. eh, hali ni sɛnɛkɛlaw ye gɛrɛbu kɛ u ka cikɛyɔrɔ la a tɛ digi asimi na ah, ah, asimi den de y'an bɛɛ ye o ale de y'an bɛɛ fa ye eh, alors donc a dun da t'o ta la cɛ bɛ nin wulikajɔ in na hali bi aw b'a sɔn ko gɛrɛbu cɛ don i tɛ asimu fɛ k'o ye filankafo an bɛ asimi bɛ faransi ko kɛlɛ la anw bɛ droit ko kɛlɛ de la kelen tɛ sa faut pas mélanger les choux et les chats nin ye droit ko kɛlɛ de ye o ni faransi ko kɛlɛ kelen ye wa et vous voulez marcher ayi an tɛ marcher dɛ grève illimitée merci an bɛ mali baarakɛyɔrɔ bɛɛ datugu k'a bɛɛ paralyser an bɛɛ b'an da so o ka ni arrêté ninnu ka annuler de maa tan ni wɔɔrɔ min dara illégalement fo a ka supprimer n'a ma kɛ minisiri ka démissionner wala gouvernement ka ci aa a tuma aw bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ aa aa an ka droit c'est le syndicalisme c'est le syndicalisme oui min dara terroristes kan kɛlɛ tɛgɛrɛ a y'o ye o ah eh ah donc nous nous sommes des terroristes maintenant des syndicalistes c'est pas ce que tu nous traites de terroristes non c'est pas ce que wa Yakuba Katile Segal i tulo b'a la dɛ mon secrétaire général tu entends d'abord ça c'est des propos subversifs Yakuba katile c'est mon ami ah n ka cɛ don i ka cɛ don voilà mais tu le défends pas sur ce coup mais eh, jamana bɛ yɔrɔ min ah. an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ mais ne faites pas des, des arrêtés comme ça d'accord merci a y'a annulé dɔrɔn an b'a fara ɲɔgɔn na d'accord ok a y'a annulé bigi min y'a signé ah. ministre min y'a signé ah. a k'a annulé utikalo in de dilen don a ma o baasi tɛ n'a ma annulé ah. septembre an bɛ taa grève la ee aa fo ne y'a f'i ye dɛ
la hawla o tuma an ka an gɛrɛla ɲɔgɔn na lahara ko tɛ est ce que awɔ jɔnni politiki ko de sedu ne don bɛ n bolo bugɔ ka don A don. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'Empire Aha. jɔnni sedu Jamana. maa tɛ se fɛn min na kan'i bila a kɛnɛ kan Ayi. jɔnni sedu i k'a dɔn mali sɛnɛ dajira Ɔhɔ. sɛnɛkɛlaw dajira Ah. sɛnɛfɛnw yɛrɛ dajira Ko. jɔnni sedu i k'a dɔn ala ni kodɔnbaliya ani ala ni jateminɛya Ah. n'i y'o bɛɛ lajɛlen dɔn e dun ye CMDT ɲɛmaa ye Ɔhɔ. Nango Danbɛlɛ i k'a dɔn a yɛrɛ ka kuma porokotolenw a filɛ k'i yɛrɛ minɛ jɔnni sedu i k'a dɔn nin samiyaba in ɲinan san tabarikala ji bara ka na cogo min n'a foro olu cogo la mali b'a fɔ ko alihamdulila jɔnni sedu i k'a dɔn min ka nɔgɔ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de ye nɔgɔ tali ye ni ka taa di sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛlaw i k'a don forow jigi kɔ a ma se ka jɔnni sedu i k'a dɔn angɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲinan san angɛrɛ ko kɔni kɛra balawu de ye nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o tuma jɔnni de bɛ ka ka Nango ta k'o diyagoya cogo sɛnɛkɛlaw kunna asimu goyita de don wa jɔnni sedu i k'a dɔn a bɛ taa ni président min cogo dɔn a bɛna tɔgɔ tiɲɛba sɔrɔ Nango ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko CMDT a directeur n'o yɛrɛ da y'a fɔ diɲɛmaa ɲɛ na k'a fɔ angɛrɛ fankelen sera sɛnɛkɛyɔrɔw la a tɔ an bara k'an dɛmɛ dɛmɛ samiya yɛrɛ bi ɲini ka ban tuma min jɔnni sedu i k'a dɔn nin ye nin fɔ waati ye wa maa ɲɔgɔn kisɛra ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn kɔɔrisɛnɛnaw olu de ta ye bɔnɛ ye sabula kɛmɛ wo kɛmɛ bi naani ani wolonwula jɔnni sedu i k'a dɔn n'o sera kɔɔrisɛnɛna ma ka ban o ye san tiɲɛnen ye sɛbɛnnikɛla ko samiyaji bɛ yɔrɔ min jɔnni sedu i k'a dɔn an t'o kumana a ko yɛrɛ awa kɔɔri sɛnɛna dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ye ala minɛ sa ka kɔɔri turulen kura k'a sama k'a bɔn k'a fili ni ka taa ɲɔ sɛnɛ a nɔ na nin bɛɛ lajɛlen Nango Danbɛlɛ nɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ka jɔ ni jateminɛ jɔnni sedu i k'a dɔn a ko min ma livré livré i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi jɔnni sedu kabini mois de juin juin kalo salen in na a bɔ i yɛrɛ kun kan ka s'a seyɔrɔ la Jɔnni Seydou n'a fɔra hali bi n'a ka bɔ o de bara k'a doni ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ la samiya bannen kɔfɛ a ko yɛlɛma mun tora Jɔnni Seydou a ko an bɛ don min na ko bi min ye awɔ foro kɔnɔnaw ye dusu kasi makari ko Jɔnni Seydou i k'a dɔn nkalon ni namara bɛ ɲini ka mali sɛnɛkɛlaw faa namara de bɛ k'u faa wari kasabi min bɔra nin ko in na ka ca n'o dagosi fɔra i ye i ja bɛ tigɛ o tuma nango jigi dalen don mun kan minisiri min n'a bɛ sɛnɛ kunna minisiri tilennen minisiri min n'a bɛ wuli ka jɔ kɛ ɛɛ modibo keyita ka taa se i k'a dɔn président de la république yɛrɛ ma asimu goyita Jɔnni Seydou i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tilennen don nango bara ka nin ko in kɛ u sigilen ɲɛ na u m'a gɛn u m'a da maafa kɛnɛ la k'a kan tigɛ Jɔnni Seydou i k'a dɔn a kɛra baara ye kabako ee a y'u siri de koyi aa nango siya jumɛn don de. nango tɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ. ne y'a dɔn de danbɛlɛ kɔni ni miyanka man jan o. miyanka don asimi ka mɔgɔ don n'a ma kɛ miyanka ye.
ale ye miyanka fin de ye. bɔn asimi ye miyanka bilen ye a ye asimi siri. n'a ye asimu siri sirijuguba ye asimu minɛ nin ye dɛ ni asimu ma wuli n'a ma wuli ka jɔ kɛ nango ko la a ye a ye asimi siri ka Choguel siri ka modibo keyita siri bɔn nin ye kojugu de ye Hein Ça va pas du tout. Jɔnni Seydou, wallahi, ça va pas du tout. Et, et, et, et. Ka kɔɔri dan, Aha. k'a sama k'a bɔ k'a fili. Aha. N ma angɛrɛ sɔrɔ. Jamana kɔnɔ angɛrɛ dun bɛ yan. K'a sababu kɛ natabaya ni wariko damanda ye. O tigi ka kan ka balo. Nango Hmm. doit exister encore dans ce pays. Eh, cogo- a Mais kɛ Mali dɔɔni-dɔɔni kura sa. Mali kura ko in na n'u m'a lajɛ u bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ. A kɛ han. dɔɔni-dɔɔni, c'est ton homologue, hein. Qui ça? Nango kɛ.
C'est-à-dire?
aa mon homologue comment ne ye directeur de ye a ayi ah. non non ne homologue don jumɛn na maliden tɛ a non non non ça c'est pas une raison i b'a i b'a kun de fɔ i siranna kuma de ɲɛ ayi n ma siran kuma ɲɛ ah. a nɛmɛ nɛmɛ maliden don komi e ni ne ye mais j'ai pas dit le mais n'i ye maliden ye ah. mais n'i tɛ se tu quittes

E y'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw bɛ ne wele de u bɛ n wele ala diɲɛ don go don da wa angɛrɛ tɛ ye ɲɛ la i mana min ye o bɔrɔ waa wolonwula waa wɔɔrɔ mais alors où est-ce qu'on va sɛnɛkɛla bɛ se k'o san cogo jumɛn na k'a ka dumuni kɛ ka balo sɔrɔ justement kɔngɔ bɛ don jamana kɔnɔ ɲinan koyi an bɛɛ bɛ sɛnɛkɛla kɔ de la wa kɔngɔ bɛ don jamana kɔnɔ su ye marifatigi wo wari sɔrɔla o juru sarala wo journaliste Seydou ni kɔngɔ donna jamana kɔnɔ ala m'an kisira insécurité de bɛ fɛn

nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ anpiri kɔnɔ a ka bi bɔ la tugara ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le providentiel masiriba n'o ye Cléophas Tiénou ye nin y'a ka sɛbɛn ye Cléophas Tiénou ko bankiw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ nka bankiw tɛ kelen ye e i tulo majɔ banki dɔ bɛ n'i mago jɔra banki in na i mago ale de bi sa u ko ale ma BIM SA kana taa yen dɛ e subahanallahi subahanallahi e banki tɛ BIM SA ye dɛ bim min min f'i ye musow ka parinin u ka taratanin ka fisa n'a ye aa ne de b'o f'i ye koyi asata fana fa bi asata jumɛn
nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye BIM SA ye u donnen bɛ bankiko la nka u dɛsɛlen bɛ don o don dɔ de bɛ fara u ka dɛsɛ kan yan ko waati laban in na u kɛlen bɛ ka disiribiteri otomatigi minnu sigi ko min ma gise otomatigi sɛbɛnnikɛla ko a ko maa o maa n'i ka kariti don a da k'i ka kɔdi don i ta fila ni cɛtigɛ fɛn min kɔni y'i ka kɔntu ye masini wala n t'a dɔn fɛn min kɔni ye burutɛriw de ye olu de kɔni bɛ banki de kɔnɔ an t' si dɔn i ka nafolo bɛ sin ka hakɛko ten e ka taa n'a ye e e e e e e e a bɔ sɛbɛnnikɛla ko Naamu. a ko maa caman de ye kulekan bɔ Mhm. BIM SA la Mhm. k'o sababuya kɛ n'u y'u ka kariti perepeye Aha. n'u y'a don gise otomatigi la Aha. i bi butɔn digi Ah. k'a digi k'a digi Ah. wari tina Ah. papiye tɛ bɔ fɛn ti f'i ye Aha. n'i salayara n'i ka kariti retire Ah. e ta fila ni cɛtigɛ i kɔ donnen kɔfɛ Ah. masini kɔni an t'a dɔn maa min sigi bɛ masini kunna Ah. ale bɛ se ka dɔɔnin kɔfi i ka wari la ten Aha. ka to ko o- o- o bila a kun
ɛ son ɛ ɛ masini kɛra son ye. son ye. e e e ahan. sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko gise otomatigiw Aha. u ko min ma gabu Mm. maa caman de bɛ yen n'u taara u ka kɔntu lajɛ Mm. u b'a fɔ u bɛ cɛki kɛ wala u yɛrɛ bɛ taa wari ta kɛsi la Mm. u bɛ taa sɔrɔ ko wari tɛ han e ye nin wari in ta nin don i ye nin ta nin ɛri in na i ye nin ta nin don i ye nin ta nin ɛri in na o y'a sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ kelen ta masini de bɛ wari ta i pilasi la ah mais non o ɲɛ kan ka ɲini o ɲɛ kan ka ɲini naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kiliyan caman ye olu y'u sen bɔ BIM SA la pewu pewu pewu k'o sababuya kɛ u ye tɔɔrɔ min sɔrɔ nin nin guichet ninnu na n'i taara n'u m'a fɔ réseau tɛ yen n'i ye a digi digi i bɛ filɛ min na i ka carte masini b'a kunnu de munɔkun i tɛgɛ tɛ da a kan bilen o dugusɛjɛ i bɛna sɔrɔ wari caman tar'i ka compte kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali waati fitinin min bɛ kɛ walasa k'o ko ɲɛnabɔ n'i taara banque la u b'a f'i ye k'i ka na dans trois semaines dɔgɔkun saba i wari ko mago jɔlen don ah là ça va pas là BIM ça va pas du tout sɛbɛnnikɛla ko a ko min bɛ dɔ fara maaw ka dusukasi kan maa minnu bɛ yen n'olu b'a ko ɲɛnabɔ n'i nana o tile tan duuru mana d'i ma n'i nana u b'i bila ka taa yen fɛ k'i bila ka segin yen fɛ i bɛ tile kuuru kara de ba taa ni ka segin na papiye siɲɛw ni taa ni ka na la i sigi y'an kɔnɔ yanfɛ foyi ti ɲɛnabɔ banki datugu kuma mana se u b'a f'i ka taa ka na sini i halala i halala naamu Sɛbɛnnikɛla ko, haali, a ko ni ɲɛ ma ɲini BMSA la, un, u bɛna banki ko nege bɔ jamana denw na, awɔ, jamana min ni a den sirannen bɛ banki ko ɲɛ, unhun, sabula bankarisation maa min donnen bɛ banki la, un, kɛmɛsara o kɛmɛsara tan ni duuru dama don, un, a bɛɛ lajɛlen sirannen bɛ banki ɲɛ k'o sababu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye, un, sɛbɛnnikɛla ko, unhun, technologie kura n'o ye digitalisation ye, un, o donni banki la a ka ɲi, un, nka taabolo min bɛ BMSA la, o man ɲi, ni fura ma ɲini o la o bɛna a nege bɔ maaw la, awɔ, sɛbɛnnikɛla ko, haali, a ko maa dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu kɔni dimininen bɛ bi, ɔhɔ, olu ko complice bi sɔrɔ nin ko in na ah. banki kɔnɔna na wa wulikajɔ de kan ka kɛ mm-hmm. hali n'i ko k'i bɛ juru ɲini BMSA la mm. fɛn min ye gɛlɛyaba ye o de b'a la mm. nin n'a ɲɔgɔnna kow de b'a jukɔrɔ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi jamanadenw sirannen bɛ mm. minnu ka wari balannen bɛ BMSA la tɔgɔ duman min b'a la tɔgɔ duman in ye kɔrɔlen ye mm-hmm. an bɛ don min na ko bi banki basigilen tɛ tuguni kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le providentiel kɔnɔ Cleopas Cenu ale de y'a fasiri.